igbo bụ igbo a mụrụ n'obi oge erukwela ọzọ mgbe onye riri ndudu ga-aṅụ mmiri nke a bụ ọmụma ọkwa gbasara mmemme nke ndị igbo diaspora cultural heritage festival nke atlanta georgia na ndị ụmụada dị igbo mma nke ụwa niile nọ na los angeles california tinyekwara nkwado gbara mgbọrọgwụ nke igbo network television usa gedezie ntị n'ala ugbu a ka ị nụ mkpụkpọ danda maka ihi na aka gụrụ nwata agụụ anaghị arụ ya afọ Igbo Diaspora Cultural Heritage Festival 2018 bụ ọlụ dịịrị nwa afọ Igbo ọ bụla na mbọ anyị na-agba ka anyị kwalite asụsụ na omenala e jiri mara Igbo bụ Igbo matakwa na otu United Nations amaala ọkwa na asụsụ na omenala ndị Igbo na-anyụzi ka ọkụ na ndị Igbo anaghịkwa ekwezi asụ asụsụ ha ma kụziere ụmụaka ha nke a wee bụrụ ihe jọgburu onwe ya ndị be anyị anyị aga-anọ n'ụlọ ama anyị echie tụfịakwa mbanụ ya mere ndị Igbo Diaspora Cultural Heritage Festival Atlanta na ụmụada dị Igbo mma UDIM Worldwide Incorporated Los Angeles jiri jikọta aka ọnụ ma kwekọrịta na mmemme nke anyị nke afọ a ga-eleba anya n'ụzọ anyị ga-esi kwalite asụsụ na omenala ndị Igbo maka ọdịmma na ọdịnihu anyị niile bịa sonyere anyị n'oke mmemme a bụ Igbo Diaspora Cultural Heritage Festival 2018 bụ nke ga-akpọtụ akpọtụ ma daa ụda na Proud Bird Conference Center 11022 Aviation Boulevard, Los Angeles, California, USA n'ụbọchị Ọgọst 17 nakwa 18 2018 ekike omenala dị iche iche omenala dị iche iche nakwa mmọnwụ na mmadụ ga-azọ ụzọ na emume nke afọ a anyị ga-ejikwa ohere a gosi ụwa niile ihe ndị be anyị bi n'Aba na-alụ n'aka ọ bụghị naanị ya i nwekwara ohere igosi ngwa ahịa gị na aka ọlụ gị ọzọ niile na akwụkwọ Conference Magazine anyị bụ nke a ga-akwọ aka wee bipụta ma tinyekwa n'ịntanetị Igbo nọ n'ụlọ na ndị nọ n'ama bịanụ ka anyị nyụkọọ amịrị ọnụ ka ọ gbọọ ụfụfụ maka hotel reservation na Oyoyo Hotel Holiday Inn Express kpọọ anyị na 310 973 3333 ndị na-achịkọba mmemme a bụ prọfesọ okechukwu paul ọranika odezulu igbo chairman planning committee lady ezinne chief mrs helen duruhesie founder president ụmụada dị igbo mma worldwide ọpụta ozuo gburugburu honorable lolo beauty ikeaka nigerian national coordinator honorable blessing okechukwu national vice president general udim usa honorable ify kaba national social director udim honorable chinwe nnama Secretary Planning Committee Model Anayo Ntukogu Solo Azuoma Ikechukwu Ekeanyanwụ Ụzọma Nekes ka ihe gbasara omenala dị n'aka Pastor Abraham bụ onye Planning Committee Chike Nweke na Ahụanya Media Ugomma Okole Administrator Udim Worldwide ọ bụrụ na o nwere ihe gbagwojuru gị anya kpọọ anyị na plus 131 070 42 647 plus 177

Igbo Diaspora Cultural Heritage Festival ga-asụ chim onye nụrụ ya kọọrọ ibe ya o ọka o mere iguru ede a gwọrọ nke ọma nwanne ya esochie ya azụ n'egbughị oge ya mere anyị ji ekele ndị a nwada katokoro udim igbo amaka planning committee miss igbo america queen miss sandra chizọm ọbara miss igbo america first runner up miss chibuenyim onyema miss chidima emenike igbo cultural queen maker barrister mrs chinyere odemena udim abuja chapter lady vera ijeọma ọnwụdiwe integrity